duguba sigi o ye mun ye ɛ duguba sigi kumaw olu de b'a ka kɔnɔ film nin dilanna film nin bɛɛ ko k'a ɲana a sélectionnéra FESPACO la o ye série k'a fɔ ko meilleure série FESPACO la a bilala ka taa bon donc a taara en compétition ani série tan ni fila tun bɛ compétition na donc u tun ka kan ka fila ta bon mais an bɔra yan nɔ a taara Mali tɔgɔ la ka taa Mali représenter duguba sigi ye mun ye duguba sigi don dɔ la ne de nana muso fɔlɔ de y'a fɔ ne ma ko Bubakari ee Gimba de ye ne ni a muso ɲɛ jira ɲɔgɔn na a ko ne ma Bubakari ee ne cɛ tanyana dɛ wariba de b'a kun u ye so a ye so san Faransi fana mɛ ne denw ma sɔn n ka furu dɛ u ma sɔn ko ne ka tɛ tɛ furu cɛ wɛrɛ ma mɛnna ne bɔra yen nɔ ne taara tuguni dɔ wɛrɛ fɛ yen nɔ muso dɔ bɛ yen nɔ tuguni a ko ne ma ko aa Sidibe n'i cɛ tanyana ka to i ye muso denmisɛnnin ye aa i den ninnu tiɲɛ na tuma caman u b'u jɔ k'u ban k'u tɛ sɔn i ka furu bon ni ala ma ladamuni fɛn da du ma dɔrɔn k'a bɛ kɛ fɛn muso saba de y'a fɔ ne ye aa ne ko bon ko an bɛ série dilan an bɛ komi i bɛ hakili jagabɔ de jamana mɔgɔw b'a fɔ ko ka fɛn minnu kɛ a bɛ komi du la u b'a fɔ ko ekɔli karamɔgɔ bɛna a fɔ k'a b'a ka ekɔliden fɛ ne den fila bɛɛ tun bɛ ENA la école normale d'administration na mɛ a wagati la ne y'a essayer ka ekɔli o kɛ ka to kuma o projet fɔ fɛn kɔnɔ ENA kɔnɔ ko mɛtiri mana ɲɛ bɔ ekɔli karamɔgɔ fɛ a bɛ kɛ cogo jumɛn o problème tun ma ta de cogo fɔ ale tun m'o ta mɛ ne y'a traiter du la bɛɛ ko k'a ɲana mɛtiri n'a y'a kɛ mɛtiri dɔ bɛ yen nɔ u ko k'a kana kɛ mɛtiri dɔ y'a kɛ bon donc ne y'a kɛ fana ɲangili minnu b'a la k'o kuma fɔ an ka problème ye k'a débat ta k'a lancer bon duguba sigi la an y'o kuma de fɔ muso saba y'a fɔ ne ye olu cɛ taɲana mais denw b'u bolo cɛmanw b'u bolo musomanw b'u bolo mais sow b'u bolo biyɛnw b'u bolo mais u denw y'u ban k'u tɛ furu bon ne ko ne b'o problème ta n b'o traiter

an ye muso dɔ ta a la a den cɛmanw ni musoman k'a bolo a ko k'ale bɛna furu a ye a furula mɔgɔ min ma mais la réalité est que o bɛna dɔn kɔfɛ duguba sigi la o de y'a kɛ bɛɛ nɔrɔlen bɛ ne na ko fo n ka suite kɛ ne ma sɔn ka suite kɛ parce que cɛ taara de a kɛra bɛɛ ɲɛna ko cɛ sara mais la réalité cɛ ma sa muso in nana ka na furu Ɛɛ cɛ wɛrɛ ma mais den ninnu ma sɔn a ma cɛman ni musoman ninnu u ma sɔn a ma cogoya bɛ u ye complot suguya bɛɛ kɛ pour que furu in kana se ka kɛ bon ala ye furu min latigɛ o bɛ kɛ quoi o furula muso in nana furu bon cɛ in fana nana ka na don du kɔnɔ ale fana ma kɛ cɛ ɲɛnama ye ale nana ka dagabilen ta k'o sigi u da la d'habitude ni muso ninnu fana nana ka na furu i cɛ dɔ in tun bɛ cogoya min na o tun kɛlen bɛ k'i to sutura min na a ka ca a la fɛ cɛ min bɛ na o tɛ n'o ma kɛ mɔgɔ ladiri ye a bɛ kɛ komi a doni kan kɛ bon nin ye muso caman bɛ siran o de la denw fana bɛ siran o kumaw de la donc n y'o problème ta k'o poser a kɔnɔ. comme tu as oublié ma demande en mariage je la renouvelle.
Mamadi, tu es rapide. Mais c'est ce qui est bien. Celui qui va lentement va sûrement. Arrivera peut-être en retard.

an y'o o kuma ta k'o don a kɔnɔ ko les lumières de Bamako donc les lumières de Bamako o fana ye muso gorobonɛ dɔw ye u bɛ ɲɔgɔn cɛ minɛ u bɛ fɛnw kɛ u bɛ kobaw kɛ u bɛ fɛnw kɛ kɛ donc an y'o ta k'o k'a kɔnɔ. Eh monsieur Kanté ton nouveau copain que tu m'as montré l'autre jour il va bien. Sira ne t'a rien dit. Non. Il a pris la tangente. Il a fui. Comment ça, il a fui

souffrance y'u ɲɛ la olu b'a fɛ ka fɛnw bɛɛ sɔrɔ ka iphone sɔrɔ ka telefɔni sɔrɔ ka motow sɔrɔ ka fɛnw kɛ tu bɛ cɛkɔrɔba kanu kɛ bon o cɛkɔrɔba kanu ni conséquences b'a la fɛnw b'a la dɔ bɛ yen nɔ ale taara a terimuso yɛrɛ fa ale taara ka taa kanu kɛ a n'o cɛ bon kumaw fana b'a kɔnɔ donc an ye duguba kɔnɔ kumaw de k'a la. tonton chéri.
oui.
j'ai besoin de 25 000 francs pour m'acheter une robe et des pommades.

Voilà les 25 000. tu dis bien 25 000 Oui. Merci.
Regarde-moi ce beau sourire. qui peut dire que l'argent n'ouvre pas toutes les portes. bon polisiw ka préoccupation fana dɔ b'a la n taara 14e na n y'a fɔ olu ɲɛmɔgɔ ye polisiso 4e na n ko bon polisiw bɛ yan nɔ u bɛ an ka lakana de kama mais an bɛ se k'u dɛmɛ ko jumɛn na olu y'o ko dɔw fɔ fɔ ne ye minnu bɛ se ka kɛ ko ni mɔgɔw bandiw bɔra u bɔra bandiw bɔra bɔra bandiw ka ko kalama ko mɔgɔw ka taa signaler polisiso la n'i taara signaler polisiw bɛ se ka min kɛ b'o k'a la donc an y'o fana ko k'a kɔnɔ donc an ye fɛn caman de k'a kɔnɔ

Merci pour votre acte citoyen.
Nous allons prendre des dispositions pour les mettre hors d'état de nuire. Donnez-moi votre adresse s'il vous plaît. npogotini ni cɛman ninnu fana ka kanu an y'olu dɔw k'a kɔnɔ donc duguba sigi kumaw yɛrɛ de bɛ k'a kɔnɔ bandiw bɛ minɛ cogo min na bandiw fana bɛ mɔgɔw minɛ cogo min na ka mɔgɔw agresser dans la rue an y'o o kumaw k'a kɔnɔ bon duguba sigi bɛɛ ko k'a ɲana ne kɔni taara n'a ye fɛsipako la fana y'a ka sira kɛ mɛ ne ka seri nin fɛn fɛn bɛ kɛ ne bɛ n jija tuma dɔ la n bɛ miliyɔn kelen miliyɔn kelen ni tila an b'o de kɛ ka dɔnkili dɔ labɛn o dɔnkili nin bɛ eh, seri nin kuma bɛɛ fɔ hali n'i ma seri bɛɛ lajɛ n'i y'i sigi ka dɔnkili in lamɛn a daminɛ na k'a laban a laminɛ na ne b'a fɛ ka kuma minnu fɔ a kɔnɔ hamina min bɛ ne na seri kɔnɔ i b'o lamɛn a kɔnɔ u b'a fɔ ko duguba sigi ka dɔnkili labɛn ma a bɛ komi du la famille n y'a ɲɔgɔn k'a la ka dɔnkili la du mana diya fɛnw bɛɛ kɛ donc n bɛ seri fɛn fɛn kɛ ne bɛ dɔnkili ni texte ta ka arrangeurw ni fɛn dɔw ɲini ka kow labɛn ka kuma labɛn k'an b'a fɛ ka hamina min fɔ k'o k'a kɔnɔ an b'o dɔnkili k'a kɔnɔ k'o kɛ ten bon duguba sigi de y'o ye mais mɔgɔw ko k'a ɲana

Ko a y'a fana y'a ka tan kɛ a bɔra tɛmɛ sen a bɔra senfi la a ye jɔyɔrɔ diɲɛ caman ɲɛ ɲɛfɛ pa n'i y'a kɛ tokan na o poro b'an dala kuwa n'i y'a kɛ tokan na senfin b'a bɔ pa ne b'a dila tɛkuma a ka ɲi sefi b'a bɔ ni sefi y'a bɔ ale b'a di 86 télévision a b'a d'o ma a bɛ komi mali ko kumaw bɛ taa la fo kan mais n'i y'a kɛ bamanankan na bon hali n'i y'a sous-titrer k'a fɔ k'i b'a doubler doublage ninnu olu tɛ marché an fɛ yan nɔ ka caya parce que moyen ba t'anw bolo ka fɛn kɛ o tɛ marché donc u t'a bɔ la preuve duguba sigi bannen ne ye seri duuru de kɛ a seri duuru n y'a bɛɛ kɛ bamanankan na mɛ a seri kelen a ma bɔ tv5 la a ma bɔ sefi la parce que ko n y'a kɛ bamanankan na a tɛ marché donc duguba sigi a bɔra tv5 la u y'a di 86 télévision ma a bɔra eh, eh, sefi la eh, a taara fɛsipako la bon o de don donc vraiment a y'an kɔnɔna kuma fɔ k'an ka problème fɔ n ye kuma minnu fɔ a kɔnɔ nin na ka olu fɛn f'a kɔnɔ mɔgɔw ko ko fo n ka suivi kɛ c'est tv5 directrice yɛrɛ directrice de programme sandra o ye ne wele a ko ne ma ko bɔkari i jija sa anw b'i dɛmɛ i bɛ a duguba sigi nin tɔ kɛ bon ne ko n ko nɔ n ka ka ɲi tan nɔ n ko duguba sigi nin n ka ko ale ko jɔ tan donc ne taara seri wɛrɛ la bon minnu kuma fɔ parole de sinima wɛrɛ la n'o ye ko yɛrɛdɔnbugu bɛɛ y'i sodɔn jiridɔn yɛrɛdɔn de ka ɲi an ye sanga bi seegin ani naani de k'o la